usumana yɛrɛ ma furakɛkɛla nin ɛɛ a ye tɛgɛ sigi ne kan i b'a fɔ ko ne ta tun ye tugu ye nka a bɛ se a bɛ se furakɛli la ɛɛ a bɛ se dɛ n'i ye sɛgɛn ne ye ɛɛ so ka ko sisan sisan yɛrɛ wolo an k'o to kɔfɛ la kɔfɛ
N'i ko ten i bolo dusu la n'i ka to ta ka na to ta ka na kɔfɛ an bɛ bɛn ɲɔgɔn ye a ka kɛ ten to ta ka na
a fɔ e karamɔgɔ na se ka mɔnɛ kisɛ bilen saba ka bɔ anw na nin ko in na
nin bɛ ka kuma min kɛ nin an bɛ mun na an tɛna ka taa an bɛ nalen nin ka nin kuma tigɛ a la ni nin ɲɛ ni ne karamɔgɔ ɲɛ kɛra naani ye a bɛ falen fɛn na a ma sigi ni fɛn min ye ko min ye karamɔgɔ ye a b'i ka kuma mɛn i k'i sinsin a ka yɛrɛ yɛrɛ k'i dɛrɛ a kan ee a ka ko da nin kan walahi a ma mun da dugu muso tɔw kan n bɛ ka mun f'i ɲɛna dɛ n ko nin tɛ karamɔgɔ ka senbila ji la bɔ ni ne ye nin minɛ a bɛ k'i ɲɛna nkalon bi
aa ya ya ee bɔlɔ ah n'i ye ne seri fɛ yan bi aa ko dɔ bɛ dugu la a man nɔgɔn dɛ n ko so kɛ n ko so dɔ tɔrɔ dɔ dugu kɔnɔ ani dugu muso o muso mana bɛn a b'o lajɔ k'o lakari e bɔlɔ yɛrɛ bɛ ka lakari mɔgɔ si de tɛ ka to yen nɔ
ne ee o ye dunan ye yan Dunan de don ɛɛ bɔlɔ n'i ma wuli k'i jɔ nin ko in na e yɛrɛ ko e siriku kɛ dugu mɔgɔw bɛɛ kama ne ma da la nin kelen ɲɔgɔn ne n'i ka siriku la fewu
ɛɛ majɛ tɛ baasi ye n'i ɲɛ dara a kan don min ne muso ko k'a la fa bɛ taa k'a ka fini jukɔrɔfini ta cɛ belebele
o kɛlen ni walayi tɔw ta tɛ bɛn ma n bɛ keleya olu ta la Nka nin kelen nin ne yɛrɛ de bɛna a ɲini ka na a d'i ma baasi tɛ
ne n'a ɲɛ ka kɛ naani ye ne ko muso furulen don wa npogotigi don de ko npogotigi de don o ka o ka ɲi ɲɛna o ka a bɛka ka mɔnɛ dafaralen a ka min fɔ n'a ɲɛ dara ne kan a b'o dafaralen kan bila u ka kɛ n'o ma kɛ anw si de tɛna lafiya sabula nin de bɛna kɛ sababu ye k'an ka ko bɛɛ cɛn an bolo yan nɔ

An ye dɔ k'a bɛɛ la o tiɲɛ sera dugu in bila waati sera kungoso ma na an kungoso nana dugu na a bɛ se kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na bi o tɛ baasi ye yɔrɔ dɔ b'a fasa la dɛ koyi a kɔni ani gundo b'a la tɛ
N'i ye Gileki ci ni Gileki nana ni ma n'a ye Gileki bɛ na a ye muso foyi tɛ yen n tɛ min ka karamɔgɔ tɛ fara kalanden ɲuman kɔ ale ye kalanden ɲuman ye yɛrɛ n ye dɔ kɛ fɛn o fɛn na n bɛna tila ka nin bɛɛ latɛmɛ ale ka fan fɛ o ka ɲi

e kɔni bɛ ka min da ne kan n'a sɔrɔ i bɛ nin da i cɛ kan a bɛ bɔ cɛya la o diyagoya de don a ka fana ka hadamaden yɛrɛ kɛ ɲinifɛn foyi t'i la dugukolo kan dilan kɔ e ɲɛ dilan ɲɛ foyi ma de ye ne y'o kɛ a t'a dɔn fasa bi wolonwula ni wolonwula de bɛ muso la min bɛ balo cɛ la cɛ dun tɛ fasa bi saba ni fasa saba ye ne tɛ faga yɛrɛ anw bɛ bɔ a ka dugu la yan sisan
e ka e ka e ko ne t'aw bila yan e ko ne tɛna taa ee a ka tila ka karamɔgɔ jira ne na E ka taa dɔɔni dɔɔni bari ci yɔrɔ bɛ kɔɲɔmuso balamini ni sari bɔ tɛ kelen ye dɛ ɛɛ n'a ma ɲɛ k' e bɔra fo ka s'an ma yan ɛɛ e k'a to a tɔ ka k'e ɲɛ na baasi tɛ Bɔlɔ
ŋana ɛɛ bɔ maa b'i kɔ ɛɛ cɛkɔrɔba nin ye ŋana bɔtɔ ye

Kuma nin ɲɛfɔ a ye sa. N'i m'a ɲɛfɔ a bɛna k'an yɛrɛ ko ko a nana ci wɛrɛ de la sa.

Ah! Ne tun fɔra ɲɔgɔn ma dɛ
ba dɔ kɔni yɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ a jogo ka jugu a jogo ka jugu yɔrɔ e tɛ kuma de Bɔlɔ n'i ma kɔlɔkɔlɔ kuma f'e ma ko e jogo ka jugu i b'a fɔ ko safunɛ dugu Ni maa sɛgɛnna, fɔlɔ ne bɛ na fɔlɔ. Kalo fila ani tila hali bi a ma ban nin kɔni Ee ayi ale ye da ye ma deli ka min kɛ tɔgɔ y'o kɛ n y'a turu a kunkolo a n b'a dɔn a bɛ to munumunu dɛ ayi siɲɛ wɛrɛ ne yɛrɛ k'i wasa don o y'a hali n'a mana bɛ taa ɲini an nana e ki a ɲɔ fɔ'o e de ye ne ka ŋana ye

ɛ m'o ɲini ka na sisan cɔbulebule k'a y'o kɛ hɛbɛ yoo o tɛ baasi ye ɛ bijan ɛ falen o y'i nalen yan ɛ n nana fura jara kɔni ɛ a jara tabarikala ɛɛ n'i y'a mɛn bɔlɔ bɛ tulonkɛ kɛ an musow la ɛɛ an tɛ cɛya la de bijan i t'i ka kuma tilen i y'a ye mɛn ko bɔlɔ bɛ tulonkɛ kɛ i muso la i tɛ cɛya de la n'o tɛ kabini ala ye ne falen da ne ma deli ka bɔ cɛya la Ne ko ne bɛ ɲininka cɛ joli bɛ dugu kɔnɔ a ka ca ba kelen kɛmɛ duuru ko bɔlɔ bɛ ka tulonkɛ kɛ o bɛɛ muso la o kɔrɔ ko olu si tɛ cɛya la sa n bɛna min f'i ɲɛna ne falen ne tigɛra muso la pewu muso muso tɔgɔ ye ko sɔnkoma ani bankoma ɛɛ ne tun tɛ ne tun bɛ n ka gɛrɛnɛ yɔrɔ dɔn koyi ne kɛlen ka fura sɔrɔ a la ne tɛ sɔn a ka tulonkɛ muso la abada Fitiri yɛrɛ sɛgɛn ne koyi barisa a ye ne yɛrɛ faga ni muso in tɛna na ka taa ɛ ne lajɛ kɛ kabini ne yɛrɛ kɔni tagara bɔlɔ fɛ yen ka taa kuma ni bɔlɔ ye kaban wa ayi o yɛrɛ ye ne muso ncinin de ta juguya a tɔ tora ale k'a ka minɛnw ta ka taa yɛlɛma bɔlɔ fɛ yen o hɛrɛ o tɛ hɛrɛ min min fɔ an ɲɛna n'an ma wuli k'an jɔ bɔlɔko in na n'an ma wuli k'an jɔ bɔlɔko in na an bɛɛ b'an bolo d'an kun ka kulo yan

a bulu caman bɔn ne bɛ dɔgɔ sira la su kora ka ban tiɲɛ tiɲɛ na i ye denmisɛnnin ladamu ye ne ye minɛ n'a tɛ kɛ baasi ma ne b'a fɛ k'a dɔn yala i ye npogotigi ye wa Ɔwɔ ne ye npogotigi ye wa n tɛ cɛ dɔn cɛ tɛ n dɔn ɛɛ o cogo ɲana e y'o fɔ mun na baasi tɛ ne karamɔgɔ mɔgɔ don mɔgɔ min a bɛ don maaw jigi kɔrɔ hɔrɔn don wa ladiri don n'a tun tɛ k'i ma baasi ye yasa aw ɲɛ ka se ka da ɲɔgɔn ma.
Aha. Oh. Baasi tɛ. N b'a la k'i ɲini o n nana de ka na n da sago f'i ma Bɔlɔ bɔra ka waleya min k'e la ni e tɛ a ma nin kɛ maa si la ɛ k'i ɲini mɔgɔ ɲɛna ta aa tiɲɛ yɛrɛ la Wolo fɛn mun tɛ gansan ye Jɔnni de y'a fɔ e ɲɛna k'anw ta ye gansan ye n bɛ kuma kelen f'i ye bi i k'o sɛbɛn k'o bila Bɔlɔ laban tɛ ɲɛ o tɛ e ka kuma dɔ ye koyi hali ni Bɔlɔ laban ma kɛ mɔgɔ min ɲɛna e b'a dɔn k'a fɔ ko Bɔlɔ laban ma ɲɛ Bɔlɔ tɛ hɔrɔn ye Bɔlɔ tɛ hɔrɔn jɔɲɔgɔn ye a jateminɛ k'a lajɛ kɛ n'i ɲɛ dara a kan i k'a fɛ o diyagoya A dilan fi yɛrɛ bi nɔ ne bɛ fɛ ka segin ka taa a lajɛ
fɔra fɔra e ɲɛna k'a bɛ kɛ tan de ye tɔn de don n'i donna tɔn na tɔn sariyaw bɛ f'i ɲɛna ne ko e bɛ nin ko in dabila wagati jumɛn de anw de bɛ e ɲininka mun de y'a to e donna nin ko in na dɛ o tɛ baasi ye ne bɛ taa waati min na i bɛ se k'o fɔ n ɲɛna ɛɛ su daminɛ ye dɔw ta ye su camancɛ n'o ye su tilancɛ ye o ye dɔw ta ye dugutila o ye dɔ ta ye Hii, o y'a fɔcogo bɛɛ ye a fɔcogo wɛrɛ foyi t'a la ni nin tɛ ɔ ne taa wagati fɔ n ye ni dugujɛdanin sera e bɛ na Hii, Wolo dugujɛdanin wa ɛɛ n'i tɛ o la i t'a to yen Ni ne ye Bɔlɔ ko bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ ta ka bɔ yen koyi Bɔlɔ ka baramuso de ye ne ye n'a y'i ja na n'a ja o ko de a ma se kɛlɛ ma n y'a mɛn ne bɛ na n'Ala sɔnna a ma
e bɛ taa ni ne ye Bɔlɔ fɛ yen yan a dun fɔra ne ɲɛna ko Bɔlɔ jogo man ɲi ko muso si tɛ taa a fɛ yen nɔ n'a m'o ɲini
o ye manamanakan de bɔlɔ tɛ se muso si de ma n'i yɛrɛ m'a laɲini k'a ka se i ma ne dun ye denmisɛnnin ye muso minnu tɛmɛna olu de y'a yira k'a fɔ ne ye ko bɔlɔ mɔgɔ tɛ taa fɛ yen nɔ n'a m'o ɲini
ɛɛ nin bɛɛ ye kuma de yaasa i ni bɔlɔ kana ɲɔgɔn ye dɔnɲɔgɔnya kana tɛmɛ aw cɛ u b'i ja siran Yaasa i ni bɔlɔ ɲɛ kana kɛ naani o dɔrɔn de don kana siran foyi ɲɛ an ka taa
e nana so joona bi dɛ n nana so bi ne m'a fɔ ko ne kɔrɔ bɛ tile ka bin nin ye tile bintɔla ye

n b'a dɔn i karamɔgɔkɛ sisan b'a sɔrɔ a ye diɲɛ to ne karamɔgɔkɛ ka diɲɛ to fa de b'i la wa ŋanaŋana de b'i la ne karamɔgɔ ka kɛnɛ ka tɛmɛ hali kɛnɛya kan wa fanga min b'a la bi ɛɛ hali kunu o tun t'a la ko n ye fari fɔni dɔ y'a la sisan kabi ngala ka n da n m'o ɲɔgɔn y'a la
n'i y'a ye ne muso bɛ tutu tu la aw nɔfɛ ne tun tɛ cɛya la de ee n de san hɔn
n taara ka taa fura ɲini o la
e tun tɛ cɛya de la n'a b'i kɔnɔ k'o de bɛna kɛ sababu ye ne giligi bɛ ne muso to i ye fu kɛ e yɛrɛ tun bɛ nin bɛɛ la jaa e tun tɛ cɛya yɛrɛ la Giligi bi tugura cɛw kɔ minnu bɛ cɛya la n'u ka bon ni u ka jan ɛɛ wa u ka dilan dɔn dɛ giligi tugura olu kɔ yan nɔ wa olu musow tugura a nɔfɛ kuma bɛ taa ni ma e maa min yɛrɛ cɛya tun tɛ baara kɛ ni kuma tɛ da bafin karamɔgɔkɛ ye k'a ka daga ɲɔgɔnna tɛ ne kɔ e ko mun madɔ e bɛ ko i ɲɛ la e bɛ ko i ɲɛ la ɛɛ min bɛ juguya ni kɔrɔlen i ka na i b'an sɔrɔ yan wa an dafalen koyi an yongolen bɛ yan nɔ an tɛ taa an tɛ maa ci o

N'i ye mɔgɔ mɔgɔ da de jaabi la tan bɔlɔ ko la i sɔrɔ kulusi b'o tigi la ne bɔlɔ ma foyi si a ma foyi de kɛ ne na i da to dɔ la e tɛ bɔlɔ fɔ an ye walahi bɔlɔ ye cɛ min ye e ɲɛ ni bɔlɔ ɲɛ o y'a sɔrɔ pewu o y'a sɔrɔ a tɛmɛna hɛrɛku ko nin ye cɛ yɛrɛ na nin ye sen mɔya la jɔn sen ka bɔ la i t'i ɲɛ yɛlɛ hali n'a fɔra ko ne sen b'a la ten e bɛ da la a ɲinin kun fɔlɔ o de ye nin ye i y'a mɛn wa, i t'i miiri dugu mɔgɔ si la ko nin bɔlɔ t'a la, dugu mɔgɔba si tɛ yen nɔ k'olu muso k'u tɛ taa bɔlɔ fɛ yen, e dun filɛ i yɛrɛ ye den de ye i da ka fɛgɛn, walahi ni nin mɛna i da kɔnɔ yan nɔ, i da tɛ sigi o tɛ, walayi i bɛ dugu in bila ka sɔrɔ i sen tɛ, ee

Bon n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bɔlɔ ye min kɛ nin na kɛ a tile la a m'o k'anw ba jugu la yɛrɛ